Igbo ndị ọma, ndewo nụ. Olee otu unu mere? Anyị abịakwala ọzọ n'ama ọmụmụ anyị. Dịka anyị kwuru na anyị ga-ebidozi nyewere ndị JS1 na 2 aka. Ugbu a anyị chọrọ ibido na JS1. Isiokwu nke anyị ga-eji bido taa bụ asụsụ. Njirimara asụsụ nke bụ isiokwu izizi nwa akwụkwọ ọbụla na-amụ asụsụ na omenala Igbo, L1, ga-amụrịrị na JS1 dịka ọ na-abata. Njirimara asụsụ. Ugbu a ka anyị bido ihe bụ asụsụ. Asụsụ bụ ihe mmadụ na ibe ya ji enwe mmekọrịta ma na-aghọtakwa onwe ha. Ọ ya bụ asụsụ. Anyị bịa sị na ụmụ anụmanụ adịghị asụ asụsụ, gịnị ka ha na-eme? Ha na-eme mkpọtụ. Ụmụ anụmanụ dị ka ewu, ewu na-eme gịnị? Ewu na atụrụ na-eme gịnị? Mbaa! gịnị ka nkịta na-eme nkịta na-agbọ ụja gwo gwo gwo kedu ihe nwamba na-eme nwamba na-asị miau miau ihe ndị ahụ abụghị asụsụ ma chetakwa agbụrụ ọbụla aha agbụrụ ọbụla bụ asụsụ ha na-asụ dịka ndị igbo igbo na-asụ asụsụ igbo Awụsa na-asụ asụsụ Awụsa, Yoruba na-asụ asụsụ Yoruba. Ya mere, asụsụ ahụ aha asụsụ ahụ ka agbụrụ ahụ ga na-aza. Ọ kwa anyị na-aghọta ya? Ọ dị mma. Anyị sị na ọtụtụ asụsụ na mba ụwa dị na nke a sụrụ n'ọnụ, emeghị gịnị? E deghị ya ede. ọkachasị n'obodo China o nwere asụsụ abụọ maọbụ atọ ị ga-enweta n'obodo China ka nọ n'ụdị gịnị ụdị a na-asụ ya asụ mana edeghị ya n'ọnụ mana chetakwa na asụsụ Igbo a na-asụ ya asụ edekwara ya ede ebe ndị mmadụ ga-agụli ya ọzọ bụkwa na agbanyeghị na asụsụ bụ ihe a na-asụ n'ọnụ ọnụ ka eji asụpụta asụsụ o mana o nwekwa mmegharị ahụ ụfọdụ a na-emegharị iji gosi na ihe a sụrụ dịka asụsụ na anyị aghọtago dịka gịnị ife n'isi kedu onye dosara ihe a n'ebe a ọ kwa ọ gị nkechi nkechi asị ọ pụtara gịnị mba maọbụ nkechi kedu ihe wụ ihe a ya kpọ n'ubu igosi na ihe ahụ ọ tụwaghị ihe ahụ anya ma ọ bụ ịgba ụrị aka ma ọ bụ ịma ọsụ ihe niile ahụ bụcha mmegharị ahụ anyị na-emegharị iji gosi na ị ghọtara asụsụ a sụrụ Chetakwa na asụsụ na-eto eto ma na-anwụkwa anwụ. Ndị nwe asụsụ na-asụ ya kwa mgbe kwa mgbe, asụsụ ahụ ga na-eto eto. Mana ndị nwe asụsụ hapụ ịsụ asụsụ ha, asụsụ ga-eme gịnị? Asụsụ ahụ ga-anwụ kpamkpam. ọ ihe mere anyị ji sị nwa akwụkwọ ọbụla sụwakwa igbo mee gịnị sụwakwa igbo e nwere asụsụ atọ pụtara ihe n'ala naijiria ama m na onye nkụzi ga-agwala gị ya igbo awụsa na yoruba bụ asụsụ atọ ndị pụtara ihe eji m aka na ị ghọtachala ihe niile m kọwara gbasara asụsụ eji m aka kwanụ na ọ bụrụ na onye nkụzi gị ajụọ gị ajụjụ kedu ihe bụ asụsụ ị gaghị abịa tagheriwa ọnụ anyị sị na ọ bụ gịnị ihe mmadụ na ibe ya ji enwe mmekọrịta dịka nwatakịrị igbo sụwa asụsụ ụbọchị ọzọ anyị ga-ekwuzi njirimara na uru asụsụ bara chetakwa kesaa ozi a Chetakwa, bịanye aka n'otube ebe ị kwesịrị ịbịanye aka igosi na i sonyela anyị. Chetakwa na ị ga-ekwu uche gị na ọba ebe a na-ekwu uche nke ndị bekee na-asị gịnị share, like, subscribe and comment. Ndewo, ka ọ dịzie ụbọchị ọzọ. Ọ ka bụkwa m Odoziakụ Amaọgụ onye nkụzi na-akụzi asụsụ Igbo na omenala Igbo na Havana Secondary School ka ọ dị oo, ndewonụ.